Sadadi limolasi de sɔn fi la i mɔnɔni den la fɔdasi di ma kabini diɲɛ bɛ dabɔ waati min na sisi wzsi n'oto pa aw cɛ na yesu ye an ka paki ye Parce qu'il a été bien immolé. Sabula tiɲɛ na a joli bɔnna. Il est venu accomplir la Pâque pour notre sortie de la mort éternelle. Ani ale nana ka se ka an hɔrɔnya ka bɔ saya abada saya la. Et cela une fois pour toutes. Ani o kɛra siɲɛ kelen a tɛ a tɛ kɛ fila tuguni. Christ a été crucifié. Yesu kɔni a gwengwenna.

Ani fa ala yɛrɛ a fana ka sagaden ka o di wali kili kosɛbɛ e ki mɛn e f ma o sagaden kelen tun bɛ faa ala yɛrɛ bolo ni a ko tun ka di a ye kosɛbɛ a ni sɔn na y'o de sa de bi mali ten ani ale sɔnna k' a ka sagaden di ka kɛ saraka ye diɲɛ bɛɛ kosɔn a se paki sɔn kɛ ki dɔn

Dalaba caman de bɛ yen u bɛ matɔ kasi kɛ sabu la dalabaw tɛ ne lajɛ yɛrɛ u tɛ ne jate yɛrɛ ani u bɛ kasi o ko la seli ki ta kire ye e seli ki tapsi de psi ani mun ye e da dɛ o de bɛ e jate ka tɛmɛ sema sa ani ka di ne hali kanmere fɛn de ma tɛsedi mɔnpɛ ila i latre de miirikate i mɛn ne kununna ka bɔ sunɔgɔ la sɔgɔma waati min na ne bɛ ɲagali n b'a fɔ n ka ala mun ye ne da a ɲɛ bɛ ne la ani ne bɔ ka taa ɲɛ. Pourquoi je dois mendier votre amour ani munna aw bɛ boli ko mɔgɔw ka aw kanu. Je n'ai pas besoin de mendier votre amour. L'amour parfait m'a été exprimé en Jésus-Christ. ani ne t'a ɲini yɛrɛ ko aw ka ne kanu bɛ a ka kɛ ne fɛ sabula ala mun ka bon ni aw bɛɛ ye o bɛ ne kanu o bɛ ne fɛ ka ban. Et si les hommes t'oublient, ani ni adamadenw ɲinana i kɔ Dieu ne pourra jamais t'oublier parce qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie éternelle. Ani Ala tɛna se ka ɲinɛ i kɔ abada sabula ale yɛrɛ ye e tɔgɔ sɛbɛn ka ban ɲɛnamaya banbali. Euh, J'aimerais que nous puissions réfléchir à tout ça en cette fête de Pâques. An bɛɛ kelen kelen ka miiri nin ko la. Parce que j'entends ça aussi au, au, dans le milieu chrétien. Oh, ils m'ont oublié. Mais il n'a qu'à t'oublier, Dieu t'a pas oublié. Ani ne bɛ nin kumaw mɛn kuma caman dannabaaw cɛma u ɲinɛna ne kɔ u ɲinɛna i kɔ est-ce que Ala ɲinɛna i kɔ wa? Ou bien oh On m'a pas apprécié par rapport à ce qu'on a fait. Je m'en fous. Dieu t'a apprécié. Fais-le pour lui. Ah, ne bɛ baara mun kɛ église kɔnɔ o ma diya mɔgɔw ye o ma tɛgɛrɛ yɛrɛ fɔ ne kun nka ala a diyara ala ye o de la. pensons à tout ça en cette fête de Pâques. an ka miiri nin ko bɛɛ la pakiseli. tous les jours. don o don. et dis que Dieu a une appréciation éternelle sur ma vie. k'a fɔ ko ala bɛ ne kanu abada abada.

Ils peuvent le faire. ani kunu wulada fɛ jacques ye a fɔ an ye yan minnu b'a fɛ walima minnu bɛ se ka sun u ka sun don o don Mais nous avons pensé que demain nous pourrons tous jeûner. Ceux qui peuvent le faire, ce n'est pas une obligation. ani fo an k'a faamuya k'a fɔ ko o kɔrɔ tɛ ko sini bɛɛ na se ka sun ani sun tɛ jagoya ye Parce que nous n'avons pas envie que les uns et les autres aillent dire

Ne ye u ka tɔɔrɔko ye. Ça c'est la première orientation que je vais vous donner. Ani o ye kuntilenna fɔlɔ ye n b'a fɛ ka mun di aw ma. Soyons convaincus que Dieu voit la détresse du peuple malien. Ani an ka d'a la k'a fɔ ko Ala ɲɛ bɛ Malidenw ka tɔɔrɔw la. Dieu voit la détresse qu'il y a dans nos familles. Ani Ala ɲɛ bɛ tɔɔrɔkow la olu bɛ an ka gwaw kɔnɔ. Dieu voit les détresses qu'il y a au sein de certains couples.

seli z kiya ye mɔbili e ni mɔtibaso kɛ ani sabula su nafa ye mun ye o de ye ko an ka t sɛbɛn kɛ a kɔnɔna na parce que o ma kan n fini de ze o fana sa tan are panzji e kan diɲɛba dɔn ni sari pan o se kɔnɔ ze kurusa sabula ni an tilara su na waati min na an bɛna makɔrɔnɔni kɛ ka ala ka jaabiw lajɛ sabula an ma dɔn ala na jaabi kɛ sulati la z sɛp mɔ ye de presiyɛn jo de pan n' sɛgɛgese

aw na kɛ so minnu kɔnɔ o joli na kɛ aw ka taamasiyɛn ye o daw la ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan Vous savez ce que Dieu fait ici a ɲɛ b'a la ala bɛ mun kɛ yan wa
En faisant des recherches dans la culture égyptienne, tu te rends compte Dieu va frapper le cœur de la croyance des Égyptiens à la faveur de son peuple. n'i bɛ misirakaw ka taabolow ani u ka ala kow sɛgɛsɛgɛ ka a ɲɛɲini i b'a ye k'a fɔ ko ala bɛna tɛmɛ ka u ka danaya ni u bɛ da fɛn minnu na ala minnu na ka olu de gosi Cette dixième plaie-là, il va démolir le Dieu des Égyptiens. ani nin tɔɔrɔya tannan a na eh, dankari kɛ

O ye sagaden joli mun kun bɛ sodaw la. Pourquoi ils ont fait ça parce que c'est un acte d'obéissance et de foi. Nka mun na Israëldenw y'o kɛ? U y'o kɛ sabula u kolola Ala ye. C'est ça qui les a protégés. O de ye u kisi. C'est la manifestation de la grâce de Dieu, il n'y a aucun mérite. Ani o ye Ala ka nɛɛma de ye u ta fan fɛ sinon u ma fosi kɛ ka Si- se ka o o sɔrɔ. Si d'aventure ce que Moïse a dit et que quelqu'un n'a pas obéi à cela, il serait aussi

An bɛna fɔ ko ala yɛrɛ ka sɔn ka gosisili kɛ ni daya ko u bɛ da ko minnu na pala parojju de o ki filɛsi an fila min de kura busatɛ in ani sabula ala ka kuma b'a fɔ bi si tɛna se aw ma aw ala mɛ o kasi ninnusa den manden a dunba tu se tuuru fɛ

de l'entrée triomphante du roi à Jérusalem. Ani n b'a fɔ ani k'an hakili jigin ko an bɛ don duurunan de la sebaaya sɔrɔli ka taa Jérusalem dugu la. Assis sur un ânon. Ani a sigilen bɛ euh, faliden kan. Jésus le fils de David recevant tous les honneurs dus à son, à son rang. Yesu Dawuda denkɛ ani mɔgɔw bɛɛ bɛ a bonya ka a tanu ka kɛ ni a ka Alaya ye. Par un public à la fois euphorique

d'un d'un d'un d'un innocent. ani o jama kelen u na a ɲini ko eh, Baraba mɔgɔ jugu dɔ o ka hɔrɔnya ani eh, yesu ka don bolo la En scandant sa crucifixion.
ani u ye a fɔ ko fo yesu ka gengen C'est pourquoi vous pouvez, vous, vous pouvez comprendre l'inspiration du chant de Alpha Blondy. O bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'i yɛlɛ sanfɛ, o bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'i lajigi, o bɛɛ de bɔra mɔgɔ kelen de da. Ah, bɛɛ ye nin faamu

ani politikimaw bɛ nin ko faamuya kosɛbɛ minnu bɛ u ka kulu kɔnɔ o mɔgɔ kelenw yɛrɛ de bɛ se ka u janfa celui qui était le plus proche de lui c'est lui qui va le trahir ani mun tun ka surun a la kosɛbɛ o de na a janfa ça vous allez le lire les versets 14 à verset 16 ani, dans Matthieu 26 ani Matthieu sura mugan ni wɔɔrɔ la an na se ka olu kow ye yen a verset tan ni naani ka se tan ni wɔɔrɔ ma il y a également dans ce, ce, ce cinquième jour

Il y avait quatre coupes, il n'y avait pas une seule coupe. Ani ka an hakili jigi ani ka kalan dɔ di an ma ka yira k'a fɔ yahutuw ka nin seli waati la jifilen kelen tun tɛ yen La nuit pascale, il y a quatre coupes de vin qui passent. ani paki yɛrɛ su i b'a ye k'a fɔ jifilen naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de bɛ yen Et, et chaque coupe a une signification particulière et doit se prendre à un moment donné dans le repas pascal. ani o jifilen waati min na paki dumuni bɛ kɛ ani o jifilen naani bɛɛ ta wagati de b'a la ani kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a bɛɛ kelen kelen na. La coupe dont il est question ici, c'est la dernière coupe que Jésus va donner pour commémorer sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. ani jifilen laban min ko bɛ fɔ yan wulada in na o ye jifilen laban mun ye mun na yesu ka eh, gengeli a saya ani a kununi ka o ɲɛfɔ Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Après, c'est le reniement de Pierre et la lâcheté de ses disciples.

par moi. Ani Gethsémané a ye aw bɛɛ kelen kelen de ka doni ta walisa mun kun kan ka kɛ aw la o ka bin ale kan. Je m'en vais vous rappeler ce soir Ani- dans, dans l'histoire chrétienne, il y a deux jardins qui sont très importants. Ani n bɛna aw hakili jigin wulada nin na euh, euh, chrétienya yɛrɛ tariku kɔnɔna na

fo a wasiji bɛ kɛ i ko joli. Chers frères et sœurs, balimakɛ n balimamuso, il était seul a kelen de tun don à affronter ça. ka nin ko bɛɛ Les gens avec qui il avait eu confiance, avec qui il a marché pendant trois ans, l'ont tous abandonné. a dara mɔgɔ minnu na ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san saba olu bɛɛ y'u kɔ don a la

du fait qu'il a endossé notre péché. A b'a ye k'a fɔ adamadenw ye a bila o dɔrɔn tɛ hali a fa o ye a ɲɛ bɔ a la sabula a kɛra jurumu ye. Mais l'amour, l'amour, ce double amour qu'il a pour son père et pour nous. Ani o kanuya fila min bɛ a la ka ɲɛsin a fa ani anw ma. l'a empêché d'abandonner le combat pour que nous nous puissions le gagner plus tard. O ma cogoya di a ma a ka ban ka nin kɛlɛ kɛ.

Je suis des fois surpris des chrétiens qui disent que lui ne savait pas que la vie chrétienne est, est trop dure. Va être animiste et tu vas voir que c'est plus difficile. Ou bien va être musulman. ne bɛ kabakoya k'a ye k'a fɔ danaba dɔw b'a fɔ a ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko danaya ɲɛnamaya ka gɛlɛn ka se nin bɛɛ ma i ka taa don bolibato la i ka i n'a faamuya Dis-moi où Jésus t'a promis que ça va être facile. Dis-moi. a yira n na yɔrɔ jumɛn yesu y'a fɔ e ye ko fɛn bɛɛ na nɔgɔya Nous, on voudrait s'asseoir sous l'air frais et que rien ne nous atteigne et que tout vole

Dans les arènes de, de l'Empire romain, il y a d'autres qui ont été pris par des chevaux. On les a, sé- on les a tirés et le public était là en train d'applaudir. ani kɛnɛbaw kan ɛ, o yɔrɔw la i b'a ye kalanden dɔw sirila sow la ani sow bolila ka u fara ani jama bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka nisɔndiya o ko la L'apôtre Paul même, on ne sait pas comment il est mort. Il est mort d'une manière atroce. ani ciden Poli kuma dɔ an t'a dɔn a yɛrɛ sara cogoya min na mais ale sacogo fana a juguyara Oh, le disciple que Jésus aimait le plus,

ani ne bɛ kabakoya k'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ kuma dɔ danabaw ye ko danaba man ka tɔɔrɔ danaya man ka fantanya dɔn ni danaba tɛ baara kɛ a a na kɛ fantan ye dɛ. Jésus lui-même a souffert et son sang est devenu des grumeaux de sang. ani Yesu yɛrɛ tɔɔrɔla ani a wasiji fo ka kɛ joli ye. Et la transition est toute trouvée pour

ani kunu an kumana pakiseli yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ani bi an na kuma krista joli yɛrɛ nafa ye mun ye Lisons dans Exode 12, verset 13 nous dit ceci. Tu le lis en bambara rapidement. an ka kalan exode sura tan ani eh, fila a verset eh, tan ani saba an bɛ a kalan joona aw na kɛ so minnu kɔnɔ o joli na kɛ aw ka taamasiyɛn ye o daw la ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan ni ne bɛ misira jamana gosi tuma min na fiɲɛbana si tɛna aw sɔrɔ ka aw halaki
Je vais voir ce sang et je vais passer par-dessus. ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan Ici est présentée la vérité glorieuse de la valeur du sang de Jésus-Christ. ani yan yesu krista joli

jurumu yafa tɛ se ka sɔrɔ Hébreux 9, 22. ani a bɛ o ye Hébreux sura euh, sura kɔnɔntɔn a verset mugan ni fila Le sang de Jésus-Christ est tout suffisant pour notre salut. yesu krista joli o b'a bɔ an ka kisili sɔrɔ C'est par ce sang que nous pouvons réellement obtenir le salut. ani o joli de barika la an na kisili sɔrɔ

Pɛri filananna a vse kelen pɛri filananna a fura fila vse kelen le san donsoosi ki n kɔn tun n'a dan n'o tile fɔ a kire cɛ ani ye su kisa joli an tɛ se ka taa ka o to k'an to daya la si kake fiɲɛyɛn b'u poropze o tosi kelen dan ma sɔn ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a bɛ kuma wɛrɛ fɔ aw ye o ye nkalon ye ɛsɛ se lakuoro pyɛɛrɛti

Ani k'a jira k'a fɔ ko euh, jurumu tun b'a fɛ ka sebaaya min da an kan. Et c'est là que c'est formidable. Ani o de y'a to a nafa ka bon kosɛbɛ. Non seulement il vient nous libérer de, du péché. A bɛ na ka an hɔrɔnya ka an tila ka bɔ jurumu la. Mais il nous libère également de la puissance que le péché nous fait subir. Ani a bɛ na ka an hɔrɔnya ka bɔ jurumu ka fanga fana kɔrɔ. Parce que le péché nous affaiblit.

Ani aw ka aw labɛn ka se ka don yɔrɔ senuma la Yesu Krista joli senuma barika la. Approchons-nous avec un cœur vrai en pleine assurance de foi. An ka gɛrɛ an ka Ala la ni dusukun jɛlen ye ni danaya sɛbɛ ye. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Ani o de bɛ danfara don an ni tɔw cɛ. C'est pas parce que tu es beau ou bien tu es belle, hein? A kɔrɔ tɛ ko e cɛ ka ɲi dɛ, o tɛ. C'est pas parce que tu as plusieurs années dans l'église de Jésus-Christ. A kɔrɔ tɛ ko e mɛnna Krista ka eglisi kɔnɔ. Tu as droit de rentrer dans la présence de Dieu parce que le sang de Jésus Christ te le permet. I ka hakɛ don i ka don Yesu Krista ka masaya la sabula Yesu joli o bɛ o yamaruya d'i ma. Ce sang qui a été versé sur la croix est pleinement efficace. Ani o joli min bɔnna gengenjiri kan o joli o ye barikama ye nɔgɔ t'a la. Et Dieu nous a donné la preuve en le faisant asseoir à sa droite. Ani Ala ye o eh, sɛbɛntiya ka a sigi a kini fɛ. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la, la droite? A b'a dɔn o kɔrɔ ye mun ye ka a sigi a kini fɛ wa? C'est la place d'honneur. O ye eh, sigiyɔrɔ min ye min nafa ka bon kosɛbɛ. Après avoir tout accompli et versé son sang, Dieu va l'élever à la place d'honneur. Waati min na a ye ko bɛɛ dafa ka a joli bɔn, Ala na a lasigi a kini fɛ. Et c'est ça qui est extraordinaire pour nous. Ani o de ye ko ba ye anw fɛ. Il y a un passage dans les Épîtres qui dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous pensez c'est où? Dans une place d'honneur. Ani Ala ka kuma kɔnɔ yɔrɔ dɔ b'a fɔ ko an sigilen bɛ Krista kɛrɛfɛ ani aw bɛ miiri o yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn? O ye yɔrɔ nafama de ye. Est-ce que nous avons raison d'être misérables? Yala a bɛ bɛn an ka kɛ ko faratɔ wa la u tun ye a si la e sigilen yɛrɛ filɛ yɔrɔ la tun ye a si la e filɛ yɔrɔ min la jɔsi a si la e filɛ yɔrɔ siri cogoyalen ma ni ta fa fɛ e tɛ nali ma ani abadabada josi danz psi don ne pa que si a si a bɛ ki ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ nafama de la sabula sigilen bɛ kisa de kɛrɛfɛ

avaient mis le sang sur les linteaux de leur porte. Ani an ye yɔrɔ min kalan an b'a ye k'a fɔ kololi yɛrɛ kɔnɔna na euh, mis- euh, israɛlidenw u sɔnna ka joli mun u ka daw la Et vous savez ce qui va se passer ani a n'a- a b'a dɔn mun na kɛ wa Ils vont être parfaitement en sécurité.

Sa valeur inestimable permet à ce que le jugement de Dieu ne tombe pas sur nous parce qu'il est déjà tombé sur Jésus-Christ. Ni an bɛ Yesu Krista joli senuma kɔrɔ waati min na, an k'a dɔn k'a fɔ o joli nafa kosɔn Ala ka dimiya ni a ka kiri min kun kan ka bɔn an kan, o tɛ bin an kan bilen sabula o binna Krista kan gengen jiri kan.

sɛbɛ la tiɲɛ na bi egilisiw kɔnɔ yesu yɛrɛ joli kɛra fɛn dɔ ye u b'a ta ka kɛ jinɛmɔriya kow ye a yesu joli barika la amen o ye mun ye Et certains même te dit, au nom du sang de Jésus-Christ, je te défie Satan. N b'i kɔrɔbɔ sitani, n b'i kɔrɔbɔ. Mais ça c'est quoi ah, a ye nin faamu

La même, le même privilège, les amis. ani ala ye o nɛɛma kelen mun kɛ israɛldenw ye ka u hɔrɔnya ka bɔ misira jɔnya la o nɛɛma kelen dɛ o de b'a bolo ka ɲɛsin an bɛɛ kelen C'est par ce sang que, que Dieu nous justifie également. ani k'a fɔ ko o joli bɛ an

Moi j'ai payé pour lui, voici ce sang par lequel j'ai payé pour lui. Nin cɛ walima nin muso a lajɛ ne ye a san sɔngɔ gɛlɛn mun na n joli. Il y a également l'aspect spirituel. Ani euh, ni ta fan fɛ a bɛ ɲɛfɔ fana. Par le sang de Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle. Ka tɛmɛ Yesu Krista joli barika fɛ a bɛ ɲɛnamaya banbali di an ma. Mais et ça ça change tout. Ani o bɛ fɛn bɛɛ yɛlɛma. Mais vous savez, nous sommes en train de vivre sur cette terre, mais au fait, nous sommes destinés à la vie éternelle. Ani a b'a dɔn an bɛ ɲɛnamaya nin dugukolo kan nka an labɛnnen bɛ ɲɛnamaya banbali de kosɔn. C'est pourquoi nous avons une appréciation différente de la mort que les autres qui ne connaissent pas Dieu. O de y'a to Jésus-Christ plutôt. tɔw minnu tɛ Yesu dɔn an ni olu ka saya jate cogo tɛ kelen ye. Tu es destiné à la vie éternelle. E kɔni bɛ ka labɛn ɲɛnamaya banbali de kosɔn. Yala i bɛ o kɔrɔ dɔn wa? Ça veut dire que là où tu es assis dans ta petitesse, dans tes limites là, Dieu ah. t'a décidé de passer l'éternité avec lui. Ah, oh, e sigicogonin bɛɛ filɛ nin ye e yɛrɛ fɛ nka Ala ko e de bɛna sigi ale fɛ badabada. Par quel moyen? Ah, ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ par le moyen de la valeur du sang de Jésus-Christ. ka tɛmɛ ni yesu joli nafa nafa ye Est-ce que ça ne doit pas changer ta manière de vivre ta vie chrétienne yala o man ka yɛlɛma don e ka kerecɛnya ɲɛnamaya la wa Alors que dimanche, quand tu vas venir, ani dimasi n'i bɛ na au lieu de dire encore un autre dimanche, yanni k'a fɔ dimasi wɛrɛ ah, il faut dire, moi je suis destiné à la vie éternelle, je viens m'associer Avec ceux-là aussi qui sont destinés à la vie éternelle. I k'a fɔ de ko n bɛ ka na fara maaw kan minnu labɛnnen bɛ ɲɛnamaya banbali la i ko ne yɛrɛ. Et ça change tout. Ani o bɛ fɛn bɛɛ yɛlɛma. Parce que notre vie terrestre elle est brève. Sabula an ka ɲɛnamaya dugukolo kan o kɔni ka surun. Mais notre vie avec Dieu elle est éternelle. Nka an ka ɲɛnamaya Ala fɛ o ɲɛnamaya banbali de ye. Tu as payé quoi E ye mun sara? Tes parents ont payé quoi? E mansaw ye mun di? Ton ethnie a payé quoi? E ka siya a ye mun bɔ? Ton village a payé quoi? E ka dugu e ka dugu ye mun kɛ? Personne ne pouvait payer quoi que ce soit pour toi ni pour moi. Mɔgɔ si tun tɛ se ka foyi sara e ye o ne ye o mɔgɔ si. Mais Jésus a dit, Nka Yesu ko, Père, Fa, moi je vais payer pour eux. ne bɛna a sara u ye.

ani an denw u ka di an ye hali an b'a f'u ye f'u ka kalanbaw kɛ ka kɛ directeur baw ye yɔrɔw la yɔrɔw ɲɛfɛ Mais j'aimerais que, tu, j'aimerais que tu puisses t'arrêter ce soir. Ne b'a fɛ bi wulada na e ka i jɔ dɔɔni. Qui toi tu es? Jésus n'était-il pas important pour Dieu? ani e bɛ da la k'a fɔ ko Yesu kun nafa man bon Ala ye wa? Je te pose la question. N bɛ i ɲininka wulada na. Jésus n'était-il pas important pour Dieu? Yesu nafa kun t'a la Ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ wa? Nous on a plusieurs enfants.

ani a ka se ka euh, setani yɛrɛ fana ye laɲini minnu kɛ a ka se ka olu lawaleya. mais c'est cette dimension ces deux dimensions que nous les chrétiens nous devons voir. ani an kan ka nin cogoya fila de jateminɛ kosɛbɛ. Satan a été a été royalement servi par le sang de Jésus-Christ à cause de moi et de moi. Il n'a plus aucun droit sur nos vies. ani an bɛɛ kelen kelen de kosɔn an kan ka mun sara

Vous êtes content Aw nisɔn ka di wa? Ce n'est pas merveilleux? A man nin nin tɛ koba ye? Vous êtes des grands dans le royaume de Dieu. Ani aw bɛɛ ye maabaw ye Ala ka masaya kɔnɔ. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été élus. Ani Yesu Krista joli barika de la anw bɛɛ sugandira.

O de kosɔn gengenjiri kan Yesu tun bɛ se k'a fɔ fɛn bɛɛ dafara sisan fosi tɛ yen ka sara bilen. Je ne comprends pas les chrétiens quand ça chauffe ils vont encore aller voir les marabouts et puis i tɛ i tɛ nin siri wa i tɛ nin siri ka taa bila yɔrɔ dɔ la a bɛna i ka garisigɛ foni un chrétien qui dit ça est-ce qu'il est encore chrétien. Ani ne bɛ kabakoya k'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya dɔɔni nana dɔrɔn danabaaw de bɛ wuli ka taa moriw ni somaw fɛ yen ka taa fura ɲini u ka. Ou bien ah allons-y voir un tel il va pouvoir faire quelque chose pour que ma fille puisse se marier et puis vivre un bon mariage. tu es en train de la précipiter dans la malédiction de Satan. Ani i b'a ye fana mansa dɔw u bɛ taa karisa sɛgɛrɛ walisa n denmuso ka se ka furu kɛ a ka se ka furu duman kɛ e kɔni bɛ ka a ɲɔni ka taa sɛtani bolo. Malheureusement dans l'église il y a ça. Ani ɲɛnasisi ko a bɛ egilisi kɔnɔ. Tout a été accompli. fɛn bɛɛ dun dafara ka ban Qu'est-ce que tu veux encore? E bɛ ka mun ɲini tuguni? Tout a été accompli aux yeux de Dieu, aux yeux de Satan. Ala ɲɛkɔrɔ Sitani ɲɛkɔrɔ fɛn bɛɛ dafara ka ban. C'est pourquoi toi et moi nous pouvons ordonner aux, aux démons de sortir. O de kosɔn e ani ne an bɛ se ka ci di jinɛw ma u ka bɔ.

ani o kuma bɛ fɔ jurumuyafaa ko la ani yesu yɛrɛ ye mun kɛ ka se ka anw kisi o kuma ma. et l'emploi du sang de Jésus-Christ montre que réellement il a versé son sang pour nous. ani ni yesu krista joli kuma bɛ fɔ o kɔrɔ ko tiɲɛ na a ye a joli bɔn an kosɔn. et le sang de Christ a le pouvoir d'expier notre péché pour l'infini.
ani Yesu Krista joli o bɛ se ka an ka jurumu bɔ an na fo abada Et pour, et pour des personnes infinies, ani ka an kɛ badabada mɔgɔw ye à travers des âges, de, de, de tous âges. ani ka tɛmɛ eh, san caman fɛ Tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. ani fɛn fɛn bɛ u jigi da ka danaya kɛ o joli kan olu na kisi Voici une des raisons qui fait que nous devons annoncer la bonne nouvelle. o de kosɔn an kan ka kibaru duman fɔ

le tour est joué a ma ɲini an fɛ tuguni an ka taa euh, dunukɔrɔ finma walima euh, misi finma ka o saraka bilen an k'a fɔ dɔrɔn ko yesu a sara an ka jurumu kosɔn le sang de le sang de christ est le fondement de la nouvelle alliance ani yesu joli o ye euh, layidu kura jusigilan ye Vous savez, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Ils ont tué, ils ont tué les animaux en deux.

ani k'a jira k'a fɔ ko o tabali o taara dumuni duman dɔ kɔrɔ Et ça aussi, c'était une des raisons des fêtes pour permettre au peuple d'Israël de s'arrêter un moment, de manger et de danser et de se réjouir. ani o kɛra waati ye k'a jira k'a fɔ israɛldenw fana u kan ka waati dɔ ta ka dumuni kɛ ka nisɔndiya
Et de boire ani ka minni kɛ et de ne rien faire.

ani an musow aw de tun kan ka anw hakili sama ka se o yɔrɔ la nka aw bɛ anw sɛgɛn ni paki finiw ye. venez nous dire à, à, nous vos maris nous ah. voulons faire la fête voici voici le voici le menu on va fêter ensemble. ani a ye na k'a fɔ a cɛw an furucɛw a filɛ an b'a fɛ ka paki seli kɛ dumuni min kan ka tobi a filɛ nin ye.

symbole est la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. Ani a n'a fɔ nin jifilen o ye euh, ne ka layidu kura taamasiyɛn ye. Luc 22 verset 20. Luka sura mugan ani fila verset kelen. Le, le vin versé dans la coupe symbolise le sang de Jésus-Christ

ani an ka euh, taabolo kɔnɔ église évangélique la an b'a fara kan k'a fɔ minnu tɛmɛna C'est pourquoi la Sainte Cène, nous ne devons pas la prendre en culpabilisant les gens, en les faisant peur. C'est une grâce à laquelle tout le monde doit participer. o de kosɔn waati min na ni an bɛ matigi tabali ko fɔ an kana mɔgɔw lasiran nɛɛma de don ka ɲɛsin an bɛɛ C'est une grâce à laquelle nous devons participer dans la joie et dans la reconnaissance. nɛɛma mun don an kan ka an sen don o la ni nisɔndiya

on nous chassait il faut retourner dans vos villages ani o waati an b'a ye k'a fɔ ko matigi ka tabali tun bɛ ta wuladanin de fɛ ani an minnu ye denmisɛnw an tun bɛ gɛn an ka taa sauf les initiés qui pouvaient prendre la Sainte Cène. ani minnu labɛnnen don a kama olu dɔrɔn de bɛ se ka matigi ka tabali ta Et, et comme moi j'étais avec mon grand-père, quand il revenait,

ani an b'a fɔ a buru nin mun de b'a kɔnɔ ni a ka di tan mun de b'a kɔnɔ. on avait bien eu envie de nous cacher comme une petite souris et puis de regarder qu'est-ce que c'est ça. ani a tun bɛ diya an ye an k'an yɛrɛ kɛ ko ɲinɛdennin dɔ k'a jateminɛ mun de bɛ a kɔnɔ. c'est terrible hein. aa a ka gɛlɛn dɛ.

a bɛ taamasiyɛn mun kofɔ o de nafa ka bon. Ça nous rappelle que Jésus a versé son sang pour nous a kɔrɔ de ko yesu ye a joli bɔn an kosɔn et que, et que le pain constitue sa chair. ani ko buru nin o ye a farisogo de ye Les- par, par la Sainte Cène, il nous fait rappeler qu'il a aboli tous les sacrifices animaux qui devaient se faire tous les temps.

kamasɔrɔ nturaw ni bakɔrɔw joli tɛ se ka jurumu bɔ yen abada Et c'est pourquoi Jésus va s'écrier et, et, et demain, tout est accompli. ani yesu a bɛna pɛrɛn dengejiri kan sini k'a fɔ fɛn bɛɛ dafara Tout son œuvre, tout son œuvre de rédemption a été définitivement achevée. ani ale tun b'a fɛ ka kisili ni yɛrɛma

Jésus Christ me couvre aujourd'hui. Ani joli senuma cɛ dɔ ni o ye Yesu ye o bɛ ne datugu bi. Et me permet d'avoir accès dans la présence de Dieu. Ani o b'a to ne bɛ se ka taa Ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ. C'est fabuleux. O kɔni o ye ko nafaba ye. Non seulement je suis justifié. Ani ne kɔni jo dira n ma ka ban. Ce sang ce sang j'ai été marqué par ce sang de la main de mon père. O joli fana ye ne mun fa Ala yɛrɛ ye o munni baara kɛ. Il m'a réservé la vie éternelle avec lui ani ɲɛnamaya banbali o de bɛ ka ne kɔnɔ parce que quand Dieu te regarde il regarde à travers le sang de ton fils sabula ni ye ni ala yɛrɛ bɛ e lajɛ a bɛ a denkɛ yesu joli de ye Pri- baissons nos têtes an ka an kun majigin nin waati la chacun pour soi

Pa san diɲɛ ep ne fɛ ali sa a bɛ tɔgɔ ye a bɛ kuma ani o joli ka sira fɛ ala nana ka layidu kura kɛ e ani ni ɲɔgɔn cɛ i ni ali sigilen dɔn dɔbili ka so de psiso in de tɔgɔ ye de ma ani o layidu b'a to a bɛ jato e ani ne la
ali sigilen dɔn obi ka so de n porotezsi cot n'oto e ni bɛ presi' la ani o layidu b'a to a bɛ anw mara ka anw laka ka bɔ juguba fɛ tan ni bolo ali sigilen dɔn dɔbili ka so de garanti n'o notre, notre, notre, notre héritage éternel. Ani o joli barika la an ka tiɲɛ ni o ye tiɲɛ badabada ye a bɛ o latigɛ anw ye. Une alliance par le sang de Jésus-Christ qui témoigne son amour à notre égard. Prions. Ani o layidu ka tɛmɛ Yesu Krista joli fɛ a bɛ a ka kanuyaba jira anw na.

Nous allons laisser la place à Jacques. Il sait comment il va, il va conclure. An bɛ yɔrɔ di Jacques ma, a b'a dɔn a na ko kuncɛ cogo min na.

sani an ka a kuncɛ an bɛna yɔrɔ di aw ma ni ɲininkali kelen walima ɲininkali fila bɛ yen an bɛna o ɲininkaliw ta olu na jaabi o kɔ an na a kuncɛ
Moi, c'est pas une question, mais c'est juste un peu un échec.